Takulandirani ku programu ya lero ya gwedegwede pamene timazazukuta kukambapo kufotokoza momveka bwino nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika kunjako cholinga chathu pano pa gwedegwede ndikuonetsetsa kuti inu muli ndi uthenga woyenerera tikukuuzani zoona zokhazokha osatenga mbali koma kulankhula chenicheni cha nkhaniyo kuti kodi zoona zake ndi ziti ine ndi selina dumbula amene amatizukutira nkhani zathu kufotokoza kukambapo ndi bambo steve kondo banda tinawonso mpulogalamu ya lero tikuyamikeni kuti mmakhala pamenepo kutsatira pulogalamu imeneyi ya gwedegwede komanso mapulogalamu ena osiyanasiyana ndikulandireni ku pulogalamu ya lero bambo banda tathokoza Da- musadayambe tidaona na advert timanena nkhuzo otsatsa malonda Inde. ndidapangira amene wa grow best iwo ndi fetereza ameneyo wa madzi ndithu timabotolo ta 100 mils tomwe timasungunula 20 liters pali ina 500 mils yomwe mumasungunula 100 liters kuthira 1.5 acre pa mtengo wa 35000 kwacha Chabwino, eh. komanso 100 mils ilo ukhoza kusungunula 20 liters pa 8500 kuthira half acre quarter acre ndithu mu- musoya muchimanga ndithu ah, ndi fetereza wabwino kwambiri pamene muvutika fetereza pa 100 chakuti alipo Yankho ndi limeneli. 85 35000 kukolola mpwechepweche chabwino e tidali kusona youth kusanjika titachokapo e Ah, yoyamba idachitika ku lilongwe masiku 6 apitawo lero tidali kumeneko wabeba ndi namadingo Ehe. patience namadingo samangonenedwa doctor ndadziwa chifukwa chake chisawawa oh Eh, kodi mawu awa dokotala ndikuonera uli kuchokera kuti pati doctor, doc. Um, pochokera mapapeza Ndapapeza Oho. no lero. chabwino munthu wachinyamata amene amakonda dziko lake amayenera kunena chilungamo momveka bwino mosanyoza wina koma kulankhula osanyoza zinthu. Ehe.
osalankhula mwano koma kukamba chilungamo adayima chabwino ndipo adafotokoza kuti utsogoleri umayenera uzipereka chikoka mm. inspire ndi chilimbikitso chilimbikitso mm. kwa achinyamata mm. ndipo ananena kuti atati afunse achinyamata mm -hmm. ambiri mdziko muno kuti mm. ndinu osangalala mm. anena kuti sokondwa mm. kamba ka kayendetsedwe ka zinthu chabwino ananena nkhani inayi kuti mm. achinyamata ambiri akuona kuti nduna zambiri mm. ma MP ambiri mm. omwe ndalama zawo mm. sizipitirira 3 million Ah, uchita koma bwino. lifestyle yomwe akukhala Mm, mkanthawi kochepa ndiyodabwitsa yodabwitsa kuti kodi zimenezi ziku- zitenga ku- zi- zikuchokera pati kenako nkumakhala khumbo lofuna kulowa nawo kuti nawonso akalemere adalankhula zinthu zambiri koma adafika pena popereka chitsanzo cha m'baibulo Adachita kulowa yohane m'malemba. mbatizi ali kundende adatuma anthu chabwino kuti akamfunse yesu kodi kuti inu ndinu olonjezedwa uja eya anabalingolo amenewo mkatikati microphone confident atavala shati yawo ya white ngati mngelo Anabali atabeta ngoro bwino amenewo. Inde. mosanjenjemera moyimira achinyamata Mosayankhula monyoza. chilungamo chomwe chimafunika chabwino eh. ndipo akuti yesu adayankha kunena kuti mukamuuze yohane mbatizi zomwe mwaona pano ochira akuchira sindilankhula ine koma osaona kukangofutsana komweko akuona funso lomwelo adaponyera apule ayuze wani chizungu chake atipakana zedi Eh. mwa njira ina lozani zanu Mm, nkhani yaikulu ndi imeneyo eya Uli kodi tilozenji? Kodi ndinu yohane namadingo anafunsa ngati yohane mbatizi kudzera pa chimkuza mawu takafunseni kuti kodi iwo ngolonjezedwa aja mm, tafika eh, kodi tafika ku kanani mm, talozani zanu chabwino eya mm -hmm.
uh, ndemanga kapena mafunso anafunsa namadingo mm. sitinaona apresident akupanga potako mm -hmm. ndekudabwera wina mm. amene ndi Uncle Seunda mm. adafunsa adabwera mbachitsanzo mm -hmm. eh, mm -hmm. chonena kuti akudya panja mm. adaona mnyamata wina asunga chakudya Inde. mukuganiza koyamba ndiko kuti mnyamatayo mwina anakhuta afuna akamalizire kwina mukuganiza kwachiwiri ndikuti kapena iyeyo kumene kuwadya koma kunyumbako kuli mavuto amene Afuna afuna kwa- akagawire anthu Chabwino eh.
ndada anafunsa funso kuti kodi mbebe ukumveka kunjaku Umafika kunonso kuno. kunyumba yachifumu mukumva silidayankhidwe funso limenelo Chabwino. achinyamata omwe ayenera kumakhala ndi apule pafupi ndi ngati amenewa ongolankhula achinyamata omwe apurezidenti mukuyenera kuwatenga kukhala ngati maadvisor anu omanena chilungamo ndi amene chonchiwa wawa Mm.
achinyamata amene mukuyenera kugwira nawo ntchito ndi amene wawa ndi ifeyo Ii.
ndi ngati iwowa

mukukwiya chani ali kumbuyo ndipo kodi ntchito amadzana nimo mukugwira zinthu zachinyamata ntchito mukugwira namadingo sadalakwitse ndipo palibe chifukwa choti tinyozere uyu ndi dr namadingo amene wafunsa mafunso enieni chomwe timayenera tikamati sona youth ndi chiticho Ndi chimenecho.
ndi chimenecho ndefe tapempha apule kuti anthu omasankha ngati alangizi pankhani yokhudza achinyamata Kumayang'ana anthu ngati Ndachita ngati awa. namadingowa anthu oti mudzigwira nawo ntchito kumafunsa mafunso Kuti kodi chikuchitika kunjaku kunjaku kuli chani ndi chani? ndi anthu achilungamo ngati iwowa eya Z- dziko lino likhoza kutukuka titakhala ndi anamadingo ngati amene. Anandikumbutsa malemu chilima ndakumbukira mnyamata Malemu Chilima. ongodzukiratu e kumangolankhula zinthu zache pamenepo chilungamo chiziyenda chilungamo chawaiti ndi chawaiti ife tifuna timuyamikire Ah, ndipo tifuna tipemphe a president kunena kuti zomwe wafunsa zi zija mm. mukhale pansi nkuzilingalira ngati anthu ena akamakuuzani zabodza mm. chilungamo chake zina mwa chilungamo ndi mm. mafunso omwe anali mafunso mwa yemwe khoseunda mm. uh, ah, komanso mwa dr namadingo munalinso mfundo zina zimene anyamata ena kumanena kuti kodi mnyamata ndi mfundo chonchi mfundo zabwino kumabweretsa ma recommendations zimene blantyre yati yamikire mzuzu osaphwekesa osaopa koma mukafunse mafunso a purezidenti okuti atithandize ife achinyamata kumanga dziko lathu tipemphe a purezidenti kuti mafunso amene afunsidwa ndemanga zomwe zaperekedwa mudzigwiritse ntchito pa miyezi sikisi yapitayo ayuze wani ya tikuti ife tinali okondwa kuwaona anyamata kuti apule akufunsa kuti apa titani kupeza wachinyamata kutenga microphone ndikupereka solution ndi zimene zimafunika zizichitika chifukwa a purezidenti aja akakamba mfundo amapereka mwayi kuti kodi inu mukuti bwanji mkupezeka anthu akulankhula chinthu chabwino kwambiri koma kungoti pa zaka folozi zayamba mochedwa ende tikhulupirira kuti ngati mutakhale ni mwayi okuti mwadutsa mu september zizapitirire Zofunika izi. zizichitika Mwatuluka mfundo zabwino mmene mochi. mfundo zomwe mwafunsa anthu aja apereka ma solutions nkhani yokhudza neef Kukaziunikira. nkhani yokhudza zina ndi zina mukaziunikire kuti dzikoli lipite patsogolo zoti cholinga chake chakwaniritsidwa pa tsiku la lero nkumati kodi achinyamata kuchita zimenezi mdziko muno ukamamva zina mmene muti Kwabasi. anthu akuthamanga azo zinthu zosangalatsa Ah, kwabasi achinyamata adapatsidwa mwayi Ah, osangalatsa kulankhula apule tayamikire Eh, kwabasi, pamenepo. kutuluka mtsogoleri Sadakwiye. kada achinyamata President wa ndi dziko lino zofunikira.
sadakwiye amasekerera Kwabasi. ndipo akuoneka kuti wakondwera kuti wadziwa chilungamo china chomwe samachidziwa nkhani ndi imeneyo ya khoza kuyamba malize choncho Eh. selfie imene achita nawo ndithu Safe- Unali eh, soma safe- sewu. selfie ndi a president ndidachita nawo. Mu- muli Ndi mfoni mwa president- apule kuteko ndi- apa. ndi president wabwino ah, kwabasi ya eh, ndithu eh, ufufuta tidajambulitsa selfie titayandikana nawo Eh, muli mufoni mwa apule chabwino tiyambepo nkhani zathu za lero bambo banda zionesero uh, zinachitika ku lilongwe lachiwiri lija kenaka taonanso kuno ku blantyre anthu atadzuka mu limbe mukuchita zionesero zimene kunabuka chisokonezo a dzulo kunali mkumano wa mavenda ku limbe pomwe atsogoleri awo amene iwowo amauza amalankhula kwa mavenda kwa ah, ochita malonda akaunjika Chabwino. zitatha za ku lilongwe atakumana ndi nduna za boma ndikukonza kuti a forex tidzigawa kwa anthu ochita kaunjika Ah, mitengo ikhala ya mu december koma zimaoneka ngati kuti matchaina ndi amwenye ambiri mitengo sanatani sanatsitse sanatsitse eh. a dzulo ku limbe a, anauza kuti ayi ife kuno sitichita zionetsero chifukwa pamafunika kutsata ndondomeko a, koma tipita mwa amwenye tikafunse ngati atsitsa Nchibwino. akuoneka kuti anthu sanakondwere ndipo Nchibwino. komweko adauza atsogoleri kuti inu timadzotenga mcp simufuna kuti zionetsero zichitike ife Oho. zionetsero tichita ananyamuka anthu kupita ku limbe polisi kuti akapemphe chilolezo Chabwino. nde adawauza kuti ayi kuno tidzilolezo sitipereka timapereka kwa dc kunagona kuli mpungwepungwe podzuka lero momwe tauni ya limbe idayaka moto Mm, kumdalira kudalibe iye. za mtendere koma kuthamangitsana mashopu ena ngati ya bata ah, sapato imeneyo yaphwanyidwa Ah, mashopu ena m'burundi anthu ndithu kuphwanya Kuphwanya kontena ndikutulusa katundu. kunyamula ufa ah, kuliso shopu ina ya mwenye kumene kumagulisa za hoselo anthu ena sadalowa ndi kutengatenga katundu ah, kumeneko. katundu o- ah, kumeneko koma ambiri amachita izi sikuti ndi ah, ochita kaunjika ambiriwo sikuti ndi ochita kaunjika chifukwa venda ndi munthu wamtendere Ndi munthu wamtendere. yomwe amachita malonda akaunjika Ku- ku- ku Sangakabenso 90% zinthu za zake ndi suya. amayi komano mwina zinthuzi zachitika mwa mtundu osatsata ndondomeko tiyamike apolisi kuti adagwira ntchito yawo tiyamikenso mulungu adagwetsa mvula kuti kubwere bata Bwere ndi bata, mtendere, zinthu eh. zithe mu nthawi yake Ndiye gazo chokera koma kumwamba. anthu akuoneka kuti ali ndi mikwiyo yosiyanasiyana Chabwino. yomwe ikufunika kuti i- i- i- i- zitachitika mwachangu makamaka mukucheza kwa enawo nkhani ndikukwera kapena kuvuta kwa moyo Ah, zimenezo ndi zomwe zapangitsa anthu ena kudzilowerera zinthu zisali zawo Zisali kuti zawo, aonetse eh. kukwiya Kuti kwawo. awakamba za mabere Chomwe fetiwera chisali chinthu- kuzina. eh, chomwe chisali chinthu chabwino kuti tipange zosatsata ndondomeko komano adindo ah, uthengawo u- ufike kunena kuti kumudziku zinthu sizili bwino mbebe unafunsidwa uja kuti nanunso mukumaumva nawo ndi Funa umenewo. kuti mukumaumva nawo Ah, bwezi zinazi zisakuchitika amalawi tinene chilungamo timalakamba chilungamo ambiri sakukondwa kunjaku zinthu zikudula tsiku ndi tsiku zikuyenda ndiye amayang'ana Zinthu, atsogoleri eya ndeno atsogoleri mmene akumabwera ni mfundo panopa zonena kuti kodi dzikoli tingalipange motani kuti anthu aja mitima yawo ikhale pansi ndi saini yayikulu kwambiri zomwe zidachitika ku lilongwe zija mm. zomwe zachitika ku blantyre mm. ndi chenjezo kwa inu amene mukulamulira mm. uh, musaziphwekese mm. musazitenge kumazilowetsa ndale iyayi ndi akutiakuti e, eh, ndi akutiakuti mm. amene akumva kuwawa sikuti ndi wa dpp yekha mm. m'dziko muno kapena ndi wa pp yekha mm. even a malawi congress party mm. enieniwo masapota anu ali pasiwa mm. omwe amangochikonda chipani chija mm -hmm.
akuphinjika mm.
amene sakumva kuwawa ndi omwe mmadya nawo mm. kagulu ka anthu kochepa masapota anu enieni omwe mm. amayenda pansi kuchoka ku bangwe kulowa mtawuni muja nawonso akumva nawo kuwawa ndiyeno dzikoli tipange zinthu zomwe tikamakamba zofunika pa moyo wa munthu mm. kuti zikhale pa mulingo wabwino eh. zipezeke pa mtengo wabwino mm. malipiro amene akugwira ntchito mwa amwenye akhale olimba nanga bag 100000 muganiza kuti zitha bwanji munthu akachitenge kuti anthu zinthu wa- satani zosachita. zosayenda Mm. mfundo yomwe amakamba atsogoleri a mavenda ngakhale amapanga accuse ndi a mcp inali yoona sitinapemphe chilolezo cha zionetsero zimayenda zilande zilike chon- zi- zitenge komano zikuoneka kuti anthu mikwiyo ina ndi ina ndi omwe anaona kuti ife sitilola sitikuyenera kuti Tipite mavuto- pamsewupa. mavuto athu amveke mwa mtundu wotere boma lisamamve mavuto pokhapokha anthu kapena Akayenda panga react pamsewu. pamene anthu akakhala kuti ayenda kapena kuphwanya zinthu sitikuyenera kutero ayi komanso tikapanga zionetsero tiyeni tisaphwanyeni katundu wa anzathu chifukwa chake munthu ngati ukunena kuti Ayi. ukudandaula zinthu sizikuyenda ukaphwanyanso za mzako nde ukuzimenyera bwanji tsopano tinakatenga chitsanzo cha anthu a ku Lilongwe A ku Lilongwe. tisakhale ndi mkwiyo tiyeni tiyendeni mwamtendere tikafike komwe timafika mm. uh, tibwerere koma mm. tisapwetekane tokhatokha mwenye wina uja ndithu wapwetekeka ndithu mm. uh, lap, malaptop ake apita mm. ndalama zake uh, zapita sizimayenera kukhala za mtundu otani mm -hmm. za mtundu woterowo komano tipemphe abomawo kunena kuti asamadikire zinthu zifike potere ndikumabwerano ndi masolution mnakhala pamenepo ngati atumiki ndinu otumikira leronso a president ananena mmene kuti ife ndi otumikira kuti anthuwa ineso anachita kunena kuti ine ntchito yanga Ineso. ndikutumikira Inde. namukati mwathandize apulemu mm. kuti kutumikira kumakukambaku mm. inunso muzitumikira anthu akamadandaula koma chachikulu mm. ndikumanena kuti ayi tikulamulira ndife inu chakuti chakuti mm. siziyenda ndikumapita komweko kuti ansala ikumakhala nena kuti anthu akamadandaula boma ndilomweli kuti ayi nkhani si ya boma ndi lomweli kapena ayi nkhani ndi ma solution likhale lotumikira nkhani ndi imeneyo ngati akuti boma ndi lomweli kodi muchita chani anene kumapetoko kuti boma ndi lomweli koma lotumikira lobweretsa ma solutions ndikumva and Eh, kutumikira tu.
kwa anthu azikuona Basi tu. eya Eh. ma solutions wo anthu aziaona Nkhani si yokanganirana zoti kaya ndi chani ka.
apakamwa zimenezi zinthu zomwe zopereka mikwiyo anthu kuti akwiya ichi ndi chitsanzo chabe koma zisafike povutitsitsa ayi mukuwapweteketsa a president dzina lomwe akumaliona ndi a president a president

chabwino tikapumulire pang'ono ndimene tichitira programu ya lero ya gwedegwede tibweranso chigawo chachiwiri cha programu imeneyi ya gwede gwede kupitiriza kugwedemula eh, kukambapo nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika zimene zimatikhudza ife ngati amalawi timakuyamikani kuti mmakhala pamenepo kuitsatira programu imeneyi takulandirani mchigawo chachiwiri bambo Banda zikomo kwambiri tipite ku nkhani yathu yotsatira ah, chakwera achotsa agwengwe ah, pa udindo wawo nkuyikapo a vitumbiko mumba adzulo ku nyumba ya malamulo ah, ndithu amayankha mafunso ukutu komwe ananena kuti asankha avitumbiko mumba kukhala nduna yoona za malonda ndi mafakitale kulowa malo mwa agwengwe chikhulupiriro choti izi zikutsatira ah, zionetsero zomwe zidachitika chabwino ah, pomwe adakumana ndi amenewa mukulankhula kwawo choyambirira mkati solution yoyambirira idali yolanda ma- malaisensi mavenda mkukana nkunena kuti ife sitabwerera malaisensi zimenezo zisiyeni Eh, ya a- wak- akhala nduna kwa zaka 4 agwengwe adakhalapo nduna ya zachuma Zachuma. kenako anabwera ku nduna unduna umene wa trade ndi mafakitori ndi unduna ofunika kwambiri chifukwa ndi unduna umene umathandiza kuyendetsa chuma cha dziko lino tikamakamba za malonda tikamakamba za kufunika kwa forex ma forex aja kumene china chilichonse chimene timachita malonda chabwino Ah, zili kumene malonda dziko muno nkhani yake ndi imeneyi chabwino Ah, zimagwera ku nduna wa za malonda koma anthu akhala akudandaula kwa nthawi yayitali Ah, akhala asakubwera ndikukhala kumbali ya anthu kuti amve kuwapanga ingenji kuti ndi zotani Chabwino. akapanga ingenji anthu ndikuti anthu awapseza kuti achita zionetsero ngati nthawi ina ya magalimoto mankadandaula nkhani ya msonkho zidachita kuvuta anthu adaopseza kuti tipanga chakuti pomwe tinkaonano kuti ah, kukhala ngati tu- ayi Kusiika kanautaka kusintha kumanga. tsopano, eh. mmene ankamva kuti mavenda kudandaula adayamba kudandaula kalekale ndinkakhulupirira kuti ku unduna umenewu adakayitana amve ndi apitenso kwa amwenyeko akambirane nawo asadikire zifike paja Chabwino. zidali zowachititsa Kunali manyazi kufuna kupanga a control president. eh, kwa basi ku parliament Chifukwa dzina kwako. Mm. limatukwanidwa ndi la president pamene a president adapatsa anthu kuti agwire Adakupatsa kuti uthamange munthu kumeneko eh.
Ah, ndipo mmalo mwa avitumbiko mumba atenga adimba Achabwino. kukhala nduna ya za leba Aha. kukhulupirira kuti apitirize pomwe Ah, mungu vitumbiko adalekera ankapanga nchabwino ine so unduna umene ndi wovuta omwe atenga vitumbiko mumbawo Chabwino. maso onse ali pa Ali kumeneko, eh. akayang'ana zakuleba Kuti mwathamanga Kuti zawachita kuleba uku, zija mm, ayi so uku ndi maunduna muthamanganso. awiri osiyana fundo zosiyana Chabwino. zaleba zija za straightforward koma izizi pamakhala anthu ena omwe amakhala nawo mu economy nchabwino si economy iyi kutradiko si ya munthu mmodzi Chabwino. yomwe akuyenera kuti akamva mavuto a anthu asakangogamula ndikunena kuti wakuti tsitsa bread sizingachitike singagwire iyi ndekuti akuyeneranso anthu aja akapange ingenji kuwapanga ingenji komanso kumaona kuti kodi mapolisi a government akuti chani? Akuti chani? kodi mapolisi athu okhudza chuma akuti chani kodi nthambi yathu ya misonkho ikuti chani Uchapu- kodi anthu onse akudandaula kuti chani kodi chomwe akudandaulacho forex alimo dziko muno sizophwekatu ni ntchito iyi sizophweka nzozungulirazungulira Zi- nde a president wo akhulupirira amumbawa kuti kumeneko akathandiza Chabwino. maso athu ali pamene pompo ndiye ndi ofunika kuti apange ingenji aone kuti business environment ndi yotani chabwino chomwe chikupangitsa kuti anthu azikweza mitengo ndi chani kodi nkhani yathu ya misonkho ikuyenda bwanji kodi chifukwa chani anthu akudandaula anthu amene tikugula katundu nchifukwa chani anthu akungokweza mitengo tsiku ndi chikuchitika ndi chani ntchito ah, ilipo iliko ndithu eyi ndiye imeneyi tione kuti atiuze kuti mfundo zawo ndi zotani koma pakadali pano ndi mmene zinthu zilili Mchabwino. komano tiona kuti agwira ntchito mmene adagwirira kuleba mm. adzipita nkumakatseka mashopu osafuna kumvera poti kulinso lamulo lomwe sililetsa munthu kukweza malonda ake mm. hey, eh, lamulo limene aliyense ali ndi ufulu oyika mtengo pa chomwe akufuna kupatula pa zinthu zina uh, ndeno ziziyenda motani mm. ndi timva angosankhidwa kumene tisayike mawu mkamwa tisanene kuti koma ndi munthu olimbikira kwambiri ni munthu odzipereka pa ntchito nduna zonse zambirizi zidakatenga mtima wa Vitumbiko Mumba bwezi Bwezi dziko ntchito lino ikugwirika, lino. eh. mmene agwirira ntchito pakati apa a president aja ndekuti amaona aona eh. amava Ehe. aona Vitumbiko Mumba kuti uyu watha- wathamanga chonchi ndiyenonso munthu uyu. apapa chomwe mudakachita ndikuchotsa anthu ena mmene mwachotsera enawa mudakachotsanso mmene muja mu cabinet mulibe anthu okuthandizani a president Mm, ena Mulibe anthu wakuchita monji okukondani. achitamonji tikupita ku chisankho 6 months mukhala nawobe omwewa awawa osalimbikira osafuna kupita kwa aMalawi Osafuna kutipula awa.
akugwetsani akugwetsani muyike anthu omwe atakuthandizeni ngati mene ali ndi mtima wa a Mumbawa othamanga Ofuna nkukaona kuti ntchito izioneka, osati kale pa osamadikira pepala. kuti anthu apange ma demo ndeno chinthu ndizibwerano ndi solution yayi apapa ndi forex ijano ipezeka nthawi Iya. zaizi mazo zoti mfunika tiwapatsa akaunjikawa zinali kutiko nthawi yonseyo machita kudikira musakhale ndi nduna zomadikira kuti anthu apange zionetsero kuti kena Ayi. kagwire ntchito ayi Eh, chabwino ndithutu tipite ku nkhani yathu yotsiriza ndigwisa ntchito mawu amene angotuluka lerowa a Chakwera kuti mbebe ukumvekawu ati nchifukwa cha opposition
tibwere ku parliament komwe kuja chabwino akunena kuti kukwera kwa zinthu ndi anthu ena ochita malonda amene akugwirizana ndi anthu ena a chipani china chotsutsa Okay. ndi chomwe chikukolezera kuti katundu azikwera Oho. ndipo alandira ah, malipoti amenewo oho zikhoza kukhala eya zikhozanso kukhala ayi Chabwino. zikhoza kukhala mbali zonse Chabwino. mundale zimachitika dpp was a system Eh, kaya MC udf inali ndi system yawo Inde. pp inali ndi system yawo Inde. mukasintha boma onse aja samachoka olo mwangobwera Anyamata ena amasala mommo, eh. Anyamata a- a udf adachokera zimatha kuchitika komanso kumakhala amalonda omwe amamva bwino boma lina lija ngati la udf mmene linalili Oho. eya Eh, amwenye ena asamamva bwino mmene mm. boma la pp limachitira nde ngati kuli kumvana mm. amatha kumamvanadi
kudzera mulamulo lokuti lija limakamba lija kuti kulibe lamulo lomwe limaletsa munthu kukweza katundu zimatha kuchitika kuti ife mm-hmm. awawa ayayi mm. tikupanga malonda koma sizikutikomera bola inuyo tipange motani mm-hmm. zimatha kuchitika koma umboni umenewo ife tilibe kuti kuli chipani chili chachake tamveranso komweko zikukambidwa Aha. Ah, mbali inayo ndizoonadi kuti nda opposition tionenso madera ena Chabwino. dziko lino limadalira chani kuti lipite patsogolo ndi forex kodi forex akusowesa nda opposition chapangisa forex kuti izisowa ndi chani chikupangitsa kuti mafuta azisowa mdziko muno Amene- amene akupanga Ndi chani? control ni ndani chikupangitsa zimenezi? kuti anthu azidandaula kukwera kwa zinthu nda opposition nda- nda opposition okhaokha mupeza kuti anthu ambiriwa akakuwuzani nkhani yokhuza za kusowa kwa forex kodi bomalo linayika fundo zotani kuti nkhani ya forex ikhale mdziko muno nkhani yakatangale yomwe anthu akamafuna kupeza malaisensi opangira malonda mdziko muno apangapo chani pa nkhani yakatangale ifa president amangoti "Ya, ndinayika ndalama zambiri ku acb Achita Ndinapasa control ndani mphamvu kumeneko, koma chilichonse." zinthu koma to- kutati tione statistics yakatangale a kumaundunaku inatha mukati muone nkhani ya misonkho momwe amadandaula amalonda mukati muone mene amalawi amadandaulira akamalowa mmabodazo nkhanza zomwe akuchitidwa ndi anthu ena otolera misonkho zimenezizi ndi mfundo zomwe tingamanene kuti ayi yayi nda opposition apangitsa kuti zinthu zizi- zizivuta Zivute choncho. chonchi. mbali ina iwowanso pamene akuloza zala anzawo azione wokha aziunguze wokha kuti kodi ife timayenera pazafa kuchita ife. chani Mm.
sunatiuza kuti pochoka 2020 muja mmene sopo anali kaya ndi kaya ndi 200 kwacha kuzafika lero 1000 Mu- a opposition angapite ku s- ku shop ya opanga sopo masopo onse mdziko muno kukawauza kuti mufikise sopo Pangani zabwino chonchi. mmodzi 1000 zimenezo ndizomveka Muchesa zimenezo ndizona ah zimenezozo koma tiyeni tivombereze zinthuzi mm. zativuta pazaka e. folozi zinthuzi fundo za chuma zomwe tidabweretsa sizidakomere anthu a bizinesi mm. sizidakomere amalawi mm -hmm. ndiyeno tabwera mm. tikuvomereza mm. pazaka folozi mfundo zathu zina mm. ndi malonjezo omwe tinkapanga sidagwire mm. tisapite kwa opposition mm -hmm. nde mutiuze no masolution mm. masolutioniwo akhale ndi mayankho apompo pompo chifukwa awatu akuyankhula chonje amatinga kuti ife tikupanga amene control ndi akusowesa alamulanda. chimanga kwa adimaki kuti anthu ma traders afike pa 100,000 tinganene kuti nda opposition amenepo pamene mphamvu yogula chimanga ndikukhala chimanga kwa adimaki Ili ndi boma idali ya lanu. ndani amene amayenera kutulutsa ndalama mu nthawi yake kupita kwa adimaki kuja kuti kukhale Kuti chimanga adali a opposition kumeneko. adali nesa budget idadutsa opposition omwe adaivomereza koma adali ndi mphamvu yotenga ndalama kuwauza kuti adimaki ndalama ndi izi gulani chimanga mwansanga koma adali ndi mphamvu kuti mmene tinkavomereza AIP mu July ma preparations onse atha mm. koma ndalama za AIP kumakatuluka December adali a mm. opposition pamenepo nesa ndi inu amene mukulamulira mm -hmm. a opposition yonse adavomereza AIP yo eh, eh? mm -hmm. tikamakamba za ma mega farm mm. zinthu ndi zina funding yake mm. amene amayenera kutenga ndalama itavomerezedwa ku parliament kuti ku ndalama izi zikuyenera kupita pa mega farm mm. adali a opposition iwo amene akuthamanga ni ndani pa ground zina zake mm. uh, tikamanena mm. tete tiziunguze ni ife tokha yekha kudali kuvomereza ndoti masystems athu omwe tikupanga Tidatsamwa ifeyo. pena pache.
akutsamwitsa akutitsamwitsa kapena zatilaka apapa koma tipanga chonchi ma solutions wo azioneka kunjaku moyowu ukuwawa ndifaka anafunsa kuti kodi mbebe omwe tikumva kunjaku kuno kufika kuno kunyumba kunyumba yachifumu yachifumu kunonso kuno. mbebewu mukumva wina kudzafunsa awuze wani
awuze wani. Sanakwiye pule.
sanakwiye Sanakwiya. sanakwiye okwiya amakhala anthu Akhala ena. Iwo anayankha.
apresidenti Sanakwiye.
osakwiya ngati tsogoleri Adathokozanso kumapeto kuti zimene timafuna ndi Kuthokoza ziti. ndipo kuchita kuyamika kuti zomwe timafuna Ndi zimenezi.
okwiya nkukhala ena tidye akati nawo kuti mmene mukulankhulira muzichita kuonesa kuti mukufuna zabwino mdziko Yes. lanu eye tu kaya nanga style imene ya president osasiya Eh, kwa basi. kupereka mpata kwa chinyamata tinakamba kuti munthu amene akufunsa funso ah, Si mdani wako. si mdani wako Inde. koma akufuna kuti mukonze zomafunsa anamadingo zija akufuna kuti mukonze zikhale zabwino kwa Aha, chinyamata. aha, zomafunsa chinyamata enachi akufuna kuti mukonze Mfundo zimene apereka Wina afuna kuti tikonze. asakunamizeni kunena kuti amenewa ali desperate Ah. amenewa chani ayi anatumwa apule ndinu amene mukutsogolera dziko lino tonse ndife ana anu mverani maganizo athu madandaulo athu kulira kwathu muli pamenepo kuti mukonze amene akutchingira kuti zinthu zisayende muchoseni Eh. koma achinyamata ndi anthu amene akukuuzani chilungamo bwana bwana purezidenti mukuyenera mukhale nawo pafupi amenewa Kugwira nawo ntchito. inu ndi munthu wabwino amene mmasekerera amene simuna

Eh. timalize motero programu ya lero ya gwedegwede a Banda Zikomo. tithokoza kuti tinali limodzi ndi mmene tamalizira programu ya lero ya gwedegwede kukambako nkhani zina zimene zikuchitika kunja kukupatsani chithunzithunzi cha zoona za nkhani zimene mwina mwamvako koma mwamva ndithu moyepula amene amatizukutira nkhani zathu mwa nthawi zonse ndi bambo steve konda banda ine ndi selina dumbula tikunena kuti ngati muli ndi malonda amene mufuna kulengezetsa malo ake ndi ano mibawa television mapulogalamu athu osiyanasiyana ngakhalenso imeneyi ya gwedegwede kuti zimene mmachitazo anthu azidziwe muchite phindu pa bizinesi yanu pa makina tinali ndi tionge fumba pa kamera tinali ndi wonderful chaipa pa fcc uh, kumbukani ine ndiselina dumbula pitirizani kuonera mapulogalamu ena otsatira gwede gwe